ndewonụ
akụkọ m nke ụbọchị taa bụ maka ngene eze ọba na nwa enwe nne n'obodo a na-akpọ igbo na-eme onwe ha e nwere otu nwoke aha ya bụ anene ụwa anene ụwa lụrụ nwaanyị mụtara ya otu nwa nwoke aha ya bụ nebechukwu mgbe nebechukwu gbara naanị afọ isii nne ya wee nwụọ mgbe Anene kwachara nne Nebechukwu ọ lụrụ nwaanyị ọzọ nwaanyị nke abụọ a tụrụ ime mụọ nwa nwoke n'ihi na inweta nwa na-eku nwa siri ike n'obodo Igbo na-eme onwe ha e mere ka Nebechukwu kuwe nwanne ya nwoke ahụ ka Nebechukwu kuchara nwanne ya ahụ nwunye nna ya mụkwara nwa ọzọ Nebechukwu wee malite kuwekwa nwanne ya nke a. N'agbanyeghị na Nebechukwu na-ekuru nwunye nna ya nwa, nwaanyị a nwere nnukwu ntaji anya na ajọ obi n'ebe Nebechukwu nọ. Mgbe niile, nwaanyị a na-achọ naanị ihe ọjọọ ọ ga-eme ma ọ bụ ọ ga-asị na Nebechukwu mere. E rutere otu ụbọchị oye, nwaanyị a chọọ ịga oye Agbagụlara. ọ kpọọ Nebechukwu bunye ya ọkwa ji na ọba mmiri ọṅụṅụ ọ gwara ya sị ya ka o nye nwa ahụ ọ na-eku ji ma agụụ jide ya Nebechukwu ekwe ya ọ kpọọ Nebechukwu nke ugboro abụọ gwakwa ya sị ya ka ọ hapụ inye nwa ahụ ọ na-eku ji ma agụụ gụwa ya ọ gwara Nebechukwu ka o buru ọba mmiri ọṅụṅụ bunye nwa ka ọ ṅụọ ma mmiri gụwa ya ọ kpọkwara ya ọzọ gwa ya ka ọ ghara ibunye nwa ahụ ọ na-eku mmiri ma ọ chọọ ịṅụ mmiri Nebechukwu kwetara nwunye nna ya ozi ahụ o ziri ya ma na-atụgharịkwa n'uche ya ụdịrị ozi bụ ihe nke a mgbe ehihie pụrụ nwa ahụ bido bewa akwa Nebechukwu agụgụwa ya kuru ya na-agụgụ ya mana nwa ahụ emechighị ọnụ ọ jụọ ya ma ọ ga-eri ji o fufee n'isi na-ebekwara ụwa ya akwa ọ na-ebe Nebechukwu ebute ọba mmiri gosi ya ọ saa ya aka ya abụọ Nebechukwu wee bunye ya mmiri ọ ṅụjuo afọ ya hichaa anya mmiri ya mechie ọnụ ma malite gwuwekwara ụwa ya egwu ka o ruru na mgbede abalị nwunye nna Nebechukwu lọta oye Agbagụlara ụmụ ya abụọ ka ha na-egwu egwu ọ jụrụ ha ma o nwegokwa ihe o nyere ha Nebechukwu gwara ya na ọ bụ naanị mmiri ọṅụṅụ ka ha kwere ịṅụ nwunye nna Nebechukwu buru udu eji echu mmiri bunye Nebechukwu gwa ya ka ọ gaa mmiri ngene ọba kutechie mmiri ahụ niile ha ṅụrụ ngene ọba bụ mmiri arụsị obodo Igbo na-eme onwe ha Ejighị mgbede maọbụ anyasị echu ya, naanị n'ụtụtụ ka a na-echu ya, maka na mmụọ na-ejupụta n'ụzọ mmiri ahụ oge niile. Nebechukwu rịọrọ nwunye nna ya ka ọ rapụ ya ka o ruo n'ụtụtụ ka o jee kute ya bụ mmiri mana nwunye nna ya jụrụ ajụ. Nebechukwu wee sere udu mmiri jebe ichute ya bụ mmiri na Ngeneze Ọba. Ka o rutere n'ụzọ na-eje Ngeneze Ọba o zutere mmụọ nwere isi atọ mmụọ wee jụọ ya kedu ihe ọ na-eme n'oge anwa Nebechukwu bewa akwa ma gụọrọ mmụọ ahụ nwere isi atọ egwu a o nwa mmụọ ka m kara gị inine o nwa mmụọ ka m kara gị inine

o wee meere Nebechukwu ebere rapụ ya ka ọ gafee. Ka ọ gatụrụ ntakịrị oge, o zutere mmụọ isi ise. Mmụọ isi ise ahụ ajụkwa ya ihe o jiri aga n'ụzọ ahụ n'oge abalị. Nebechukwu gụkwara ya egwu ahụ ọ gụrụ mmụọ isi atọ na mbụ. Mmụọ isi ise mekwara ya ebere rapụ ya ka ọ gafee. O zutekwara mmụọ nwere isi asaa ka ọ gatụrụ obere oge. ọ gụkwara ya otu egwu ahụ mmụọ ahụ wee rapụ ya ka ọ gafee ka o rutere na mmiri ngeneze ọba na-ekwughị ekwu na-akaghị aka egbe mmiri gbawa na-agbasi ike gbawara gbawara Nebechukwu malitere gụwa ya bụ egwu ọzọ sị

ka Nebechukwu rutere n'ime ala mmiri ọ hụrụ arụsị nwe ya bụ mmiri o wee malite gụwakwa ya bụ egwu ọzọ mgbe ọ gụchara ya bụ egwu arụsị ahụ wee meere ya ebere wee nye ya otu akwa ọkụkọ sị ya na mgbe o ruru na be nna ya ya sụchasịa mbara nna ya niile ebe ọbụla anaghị eji arụ ife ya kposasịa ya kpochapụ ihe niile sụchaa ya ọfụma ọ gwakwara ya mgbe o mechara ihe ndị a ka ọ kpọọ nna ya kpọọ nwunye nna ya kpọọ ụmụ ya ka ha niile gbakọta mgbe ha zukọtara ka o tigwoo ya bụ akwa ọkụkọ o dunyere ya mmụọ nwere isi asaa bunyekwa ya ọkụ asaa n'isi ka o wee duru ya naruo be nna ya nke bụ na ọ gaghị ahụ ihe ọzọ n'ụzọ ma ọ na-ala mgbe Nebechukwu rutere n'ụlọ nna ya o mere ka arụsị ahụ si gwa ya tiwa akwa ahụ ka o tiwachara ya bụ akwa ọkụkọ ihe ọma niile mara mma n'elu ụwa wee jupụta na mbara nna ya niile Nebechukwu wee were otu ụlọ elu otu ụlọ ala otu ụgbọala otu anyịnya igwe na otu ọgba tum tum nye nwunye nna ya ma nwunye nna ya ekweghị anara ya ya bụ ihe o nyere ya n'ihi na ọ na-ewute ya na Nebechukwu jere ya bụ ije o dunyere ya n'udo ma lọta n'udo ọ gwara nwa ya nwoke ka o jikere ịga Ngene Eze Ọba n'abalị mgbe chi jiri nke ọma nwunye nna Nebechukwu zipụrụ nwa ya nwoke mgbe ọ pụtara n'etiti ụzọ mmiri Ngene Eze Ọba ọ hụrụ mmụọ a niile Nebechukwu zutere n'ụzọ oge o churu mmiri ahụ ha jụrụ ya ihe o jiri ya aga mmiri ahụ n'oge anwa o wee kọọrọ ha otu nne ya siri zipụ nwa nwunye nna ya nke nwụrụ anwụ etu o si wee jechaa lọta wee weta ọtụtụ ihe dị mma dị iche iche nke bụ na o nyebiri nne ya mana nne ya ekweghị nara ya wee zipụ ya onwe ya ka o jee weta nke ha ụmụ mmụọ ndị ọzọ ahụ o zutere jụkwara ya otu ajụjụ ahụ o wee kọọrọ ha otu akụkọ ahụ ọ kọọrọ ndị mmụọ ndị ọzọ etu a ka o siri jeketa wee rute na ya bụ Ngene Eze Ọba ka ọ banyere na mmiri Ngene Eze Ọba wee hụ arụsị nwe ya bụ Ngene Eze Ọba arụsị ahụ wee nye ya akwa ọbọgụ sị ya o ruo na be nna ya ya kpọọ nne ya kpọọ nwanne ya banye n'ime ụlọ kpọchie ya bụ ụlọ ma kụwaa ya bụ akwa ka nwatakịrị ahụ rutere n'ụlọ o mere ka Ngene Eze Ọba si wee sị ya mgbe o tiwara ya bụ akwa ahụ ụdịrị ajọ ihe niile dị n'ụwa wee pụta ọrịa dị iche iche nupụta na ya bụ akwa ọbọgụ wee zuo ha niile arụ ma nne ya ma nwanne ya nwoke ahụ nke nta akụkọ m agwụ Akụkọ a na-egosi anyị na ụmụ mmụọ na-agbara ndị na-enweghị nne ma ọ bụ nna mgba mgbe ọbụla a na-emegide ha. Ndeewonụ, ọ ga-adị na ma emesịa.